la ayiwa papis aw ko ko aw yafara mais an y'a ye k'a fɔ mɔgɔ caman bɛ yen o ni yafa bɔra mais i n'a fɔ amina ɲɔgɔnna olu ko k'u ma sɔn u bɛna na wuli ka jɔ kɛ ka taa fan wɛrɛw fɛ est ce que aw n'olu bɛ ɲɔgɔn kalama ou bien aw yɛrɛ fana bɛna na wuli ka jɔ kɛ pour que au moins minnu ye fagali kɛ n'u ye u sɔnna a ma arrêt de renvoi yɛrɛ kɔnɔna na k'a fɔ k'u ye fagali k'a bɛ fɔ olu nɔ ka minɛ wa bon eh, i ye aminata min fɔ madame sumare an n'ale tɛ jɛkulu kelen kɔnɔ parce que an ka jɛkulu ye maa mugan ni kelen de maa mugan ni kelen minnu tɔgɔ bɛ dossier in kan an ka jɛkulu ye olu ye an n'ale tɛ fan kelen bon maintenant ni n ma fili kiri dayɛlɛlen sikaso ale taara seerew de fɛ n'o ye témoins ye bon or an dun talen don victimes de fɛ donc an n'ale tɛ jɛkulu kelen kɔnɔ bon eh, i ka ɲininkali filanan ka yira k'a fɔ ko collectif membre dɔ bɛna poursuite wɛrɛ kɛ a y'a ka dossier la o fɔra k'o jɛya présidente fɛ ka yira k'a fɔ ale ye nin bɛnkan sɛbɛn in k'i bolonɔ bila a la o kɔrɔ ale tɛna don kiri in kɔnɔ tuguni a tɛn'i da don kiriko kuma in na tuguni den saya in ale y'a kɛ tulu ye k'a mɔ a yɛrɛ la k'a bila nin mana mun na kɔnɔ k'a ɲini collectif bɛɛ fɛ collectif bɛɛ k'a bila o nimana muna kelen kɔnɔ k'a ɲini maliyɛn bɛɛ fɛ maliyɛn bɛɛ fana k'a bila o nimana kelen kɔnɔ donc o cadre kɔnɔ ale y'a ɲini a ka avocatw fɛ bɛɛ k'a bila nimana muna kɔnɔ mais kɛrɛnkɛrɛnna ale y'a yira jamana yɛrɛ sumaya kama jamana kun ka kala wagati togomu o kama ale bɛ nin dossier in a b'a bila donc o bilaliko kuma min fɔra o de donna ni sigi ka kuma ye n'o ye loi d'entente ye ka ɲɛfɔli kɛ ka yira k'a fɔ ko mun kɛra a ma bɛn ko mun kɛra a ma ɲa a k'a bila ɲumana muna kɔnɔ mais den minnu bɛ yen u den minnu bɛ yen u muso minnu bɛ yen somɔgɔ minnu bɛ yen donc ka ko kɛ surtout denw ka ko dɔ k'u ye sini ma sini ma u bɛ se k'u yɛrɛ sɔrɔ adamadenya kɔnɔ cogo min na donc o cadre de kɔnɔ proposition kɛra présidente ye o proposition min kɛra a y'a minɛ n'a bolo fila ye donc aw tɛ segin aw kɔ tuguni collectif kɔni ka cadre kɔnɔ mhm. collectif y'o décidé k'a fɔ ko u tɛna nin ko in poursuivre tuguni olu kɔni bɔra nin dossier in kɔnɔ o ye collectif ta ye e yɛrɛ dun bon moi personnellement n y'a fɔ ne bɛ baara la présidente de ye parce que ne a b'a ka baara cadre kɔnɔ ne de b'a ka kumaw lase mhm. mais a don tribunal kɔnɔna la n kumara ni n yɛrɛ tɔgɔ de a don parce que a don n y'a yira k'a fɔ n ko n démissionnena ka bɔ collectif ka porte parole ya la mais a don n ye kuma caman fɔ mais kuma in a samara ka se yɔrɔ dɔ la n ma taa ni kuma yɔrɔ min na mais ne yɛrɛ n'a kun danna ne ma kiri kun ka kɛ parce que kiri kun ka kɛ k'a da fɛn saba kan o ye ne yɛrɛ ka vision ye a fɔlɔ halisa ka se ka kuru ci ka cicatrice tunu ka bɔ i la pewu ni kiri kun taara fo fɔn na ka dɔn k'a fɔ mun de nin ko in kɛ mun de nana ni nin ko in ye mun y'u bila a la o tun bɛ se ka kun mɔgɔw fɛ hakili bɛ présidente ka kuma dɔ la a delila k'a fɔ ko kiri n'a kun kɛra et que ninnu kun ka jɔ a la k'a fɔ ko min kɛra a ma ɲa an bɛ yafa deli kɛ walayi ko kiri kun tɛ se 2016 ma ale tun bɛ nin ko bila pewu pewu ka sababuya kɛ lien tun b'ale ni bulɔnkɔrɔ cɛ parce que bulɔnkɔrɔ de kɛra sababu ye k'ale den don solasiya la i yɛrɛ ye sikaso i yɛrɛ tun bɛ yen bulɔnkɔrɔ tɔgɔ welelen ka audition kalan dɔrɔn présidente ye crise piqué a don ne ye pompier mɔgɔw wele a y'a kɛ mobili kɔnɔ ka taa n'a ye o kɛra o don an bɛ hôtel la n bɛ kuma ni ala de cɛ a ko n ma ismaël ka bulɔnkɔrɔ jɔlen barre la lien bɛ ne ni bulɔnkɔrɔ cɛ kiri in n bɛ jɛ kiri in kɔ n b'a ɲini yɛrɛ hali ka bɔ sikaso n y'o kɛ ten lien tun bɛ bulɔnkɔrɔ n'ale mari cɛ o mun kɛra sababu ye bulɔnkɔrɔ samake ale bɛ mɔgɔ la minnu nɔminali tun selen don minnu ma a b'a la o mun kɛra sababu ye k'ale den yɛrɛ don tenue na n'a tilala ka n'a fɔ tugun o de tɔgɔ nana ye k'o de ye eh, mɔgɔw tɔgɔ sɛbɛn mɔgɔ minnu ka kan ka taa exécuté donc o kama k'a dɔ yɛrɛ ma kiri in vraiment a tɔ nege t'ale la mais en réalité mhm. den saya bɛ digi bɛɛ la a bɛ digi bɛɛ la parce que a dan ye maa mun yɛrɛ sɔrɔla ka taa den yɛrɛ lawuli ka bɔ sunɔgɔ la k'i terikɛw b'i kɔ o ka tila ka taa sa nin sacogo la a ma nɔgɔn ayiwa mais a fɔra ko aw ye fɛn dɔw sɔrɔ sariya in hukumu kɔnɔna na duw b'a la wariw b'a la k'o bɛ cogo di a bɛɛ dira wa non ɛɛ so dira wari dira wari ye joli an yɛrɛ barila ka o ye journal kɔnɔna la komi kiri ko nɔgɔyara ka ban o tɛ ko dogolen tuguni donc eh, wariw kɔni dira mais mɔgɔw bɛ ka somme min fɔ 60 millions 50 40 millions o tɛ u ye somme fana di o ye F4 ye parce que an ye F5 la u bɛ k'o kumaw de fɔ F4 de dira maintenant ka wariw jigin u bɛɛ ka compte kɔnɔna la mais fɛn dɔ ye ne dabali ban kasim présidente ni effort bɛɛ fourni den saya kama a ka collectif bɛɛ ni effort bɛɛ fourni u ka mɔgɔw saya kama ka mun tɔgɔ la adamadenya kama mais maliyɛnw tɛ ka kuma foyi sɔrɔ k'a fɔ wariko in kɔ wari mun dira collectif ma wari mun dira collectif ma o ye ne dabali ban dɛ alors que mankan bɛ kɛ wagati min mɔgɔ tun tɛ anw kɔ kɛlɛ in na parce que n'a tun bɛ bɔ parce que wagati dɔ la ni aya nin tun b'u ka meeting kɛ i b'a ye u bɛ sotarama wuli jamaba bɛ tugu u kɔ i b'a fɔ ko maliyɛn bɛɛ b'u nɔfɛ parce que a wagati an bɛ ka don guerre de communication kɔnɔ mhm. mais n'an fana ta sera n'an ye mɔgɔw fɛ mɔgɔw tun bɛ compter o tun bɛ yen kuma dɔw la an bɛ conférence de presse yɛrɛ kɛ journaliste dɔw bɛ taa an ka kumakanw yɛlɛma ne yɛrɛ y'a fɔ a caman ye n'u ka copier coller in dabila u kana taga kuma yɛlɛma ou bien n bɛ plainte k'u kan n ko ni a dɔw tɛ se ka n ka baara kɛ dɔrɔn u kana na n ka conférence de presse la donc prince eh, kasim an sɛgɛnna collectif sɛgɛnna kosɛbɛ mais maliyɛn wuli ye wuli wariko kuma in de bɛ yen wuli ye wuli wariko kuma in de bɛ yen i b'a fɔ ko nin wari in kun ma kan ayiwa mais janaja ko bɛ cogo di ko base yɛrɛ ye janaja ko in de ye an bɛ janaja in yɛrɛ de nɔfɛ sabu mɔgɔw ɲɛ bɛ so ni wariko min na dɛ an bɛ janaja in yɛrɛ de nɔfɛ au moins ni kolow dira olu ka funérailles ka se ka kɛ u den minnu bɛ yen olu n'a dɔn k'a fɔ k'u fa bɛ nin yɔrɔ in na sarakaw na to ka continuer ka bɔ somɔgɔw ye halisa n'a sɔrɔ ni sarakaw bɛ continuer ka bɔ parce que u tununa date min na n'o wagati sera i b'a ye k'a fɔ présidente bɛ saraka bɔ a b'a ɲini collectif bɛɛ fɛ bɛɛ ka dugawu k'i ka mɔgɔ ye kuma dɔ la ni kuma in bɛ ka faamu donc ko in yɛrɛ b'o de nɔfɛ an bɛ funérailles in yɛrɛ de nɔfɛ ko in kunbakun yɛrɛ dɔ y'o de ye soko ni wariko ni fɛnw nana don a la kɔfɛ de o ni baarako ninnu olu bɛɛ nana don a la kɔfɛ n'o tɛ ko in base ye funérailles ko in dɛ o de yɛrɛ de kun demandéra ayiwa an y'o faamu halisa k'u ɲɛji cɛ o de nana ni soko ni wariko in y'a kɔnɔ nafolo min bɛ ka taa minnu y'a d'a ma olu ta tɛ koyi maliyɛnw de ta don mara kɔnɔna la mara mara maa minnu maralen don u kan ka bato de u kan u kan u kan ka u u kan ka bonya u ni bonya de ka kan a t'a fɔ an ɲɛna nin waati jumɛn jamanaden jamanaden eh, eh, eh, sera ka kunnafoni nin ko in waati jumɛn na nin b'a yira ko minnu bɛ mara la bi i ministre de la justice wo i procureur général wo ani chefs ninnu yɛrɛ aw y'a bɛnbɛn de kɛ jamanadenw kɔ kan o mun na nin ma ɲɛfɔ mɔgɔw ɲɛna i ka i ye kuma tiɲɛ kuma tiɲɛ karamɔgɔ de ye ne ma loi ta i ye kuma tiɲɛ karamɔgɔ de ye députés de loi boli c'est vrai aujourd'hui ah. ale bɛ position min na ah. c'est c'est c'est normal ale bɛ position min na n'a bɛ ka min fɔ hmm. c'est normal mais i bɛ ka min fɔ il faut que an k'u latilen mɔgɔ mɔgɔ mɔgɔ y'i bolo don nin baara la n'a ma kɛ jɛlenya kɔnɔ ka fasodenw lafaamuya kɔnɔ k'a fɔ ni nin y'an taabolo ye ɛ nin m'a yira ninnu bɛ k'u sigi k'a fɔ an ɲɛna tuma min na ko kiri an bɛ an kiri bolo an bɛ ka taa kiri kɛ o y'a sɔrɔ aw bɛ bɛnbɛn bɛɛ la jamanaden kɔ kan aw b'a fɛ cogo di jamanaden kana nisɔngoya u taara so min jɔ a jɔra ni jamanaden ka wari ye u ye wari min jigin compte kɔnɔ jamanaden ka wari de don ni dɔ ni dɔ dɔ ka mara kɔnɔ n'o y'a ko kɛ n k'a bɛ fɔ ko sɛgɛsɛgɛli ka wuli ka taa tigi nɔfɛ aw bɛ ko kɛ cogo di jamanadenw de ka wari don olu tɛ kunnafoni o ko la donc c'est normal

a tigi bɛɛ y'a ɲini de ye ne donna nin ne donna nin ne bilala nin jɔyɔrɔ in na ni yanni n ka bɔ nin n bɛ bɔ n bɛ n ka baara kɛ ka bɔ yan cogo di k'a sɔrɔ ma ma ma ma ma baasi sɔrɔ u tɛ baara kɛ ni kɔnɔnajɛya ni ŋaniya ɲumanya ni se n'u dama ye dɛ parce que n'i y'o kɛ i bɛ kisi baara kɔnɔ mais au lieu k'u k'o kɛ u bɛɛ bɛɛ bɛɛ miiri ye min ye yala n bɛ se ka n bɛ se ka nin dankan in tigɛ cogo di k'a sɔrɔ kɔlɔlɔ ma n sɔrɔ o de bɛ na n'a ye n'i y'a ye ni sariya tɛ taa mais bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ nin na sariya ko ma jate minɛ sariya ko ma jate minɛ politiki de nana politiki nana don justice kɔnɔ politiki dun fana se ka don justice kɔnɔ ni jugew tɛ o o fana o ka fɔ mɔgɔw bɛɛ k'o faamu jugew de y'a u nin permet sinon a man ka kɛ ɛɛ pour revenir à crime de guerre ko in crime de guerre tan a, a définition k'a fɔ ko crime de guerre nin, nin wale don a bɛ kɛ tan nin de ye crime de guerre ye a tɛ a, a, a définition t'an ka an ka an ka code kɔnɔ. gawusu sanu y'o fɔ o don. i y'a faamu a définition t'an ka code kɔnɔ. a y'a fɔ o don verdict kalan don a y'o fɔ. mais min bɛ se ka kɛ min bɛ se ka kɛ eh, crime de guerre ye a bɛ taa fɔ eh, wale sigiyɔrɔma bi saba ni duuru ɲɔgɔn na. Mm. o dun kɔnɔna la. a fɔlen bɛ k'a fɔ ko n'i y'i tugu ka mɔgɔ faga n'a sɔrɔla a kɛra conflit armé kɔnɔ conflit armé a kɛra national ye o a kɛra international ye o o de ye crime de guerre ye yala nin ko in na o tugu ka eh, mɔgɔ faga kuma de t'a kɔnɔ assassinat ye mun ye assassinat kɔni kɔrɔ ye a ma kɛ hali i y'i tugu dɔrɔn k'a faga dɛ mais i y'a miiri kabi yɔrɔ jan k'a fɔ n kan ka min kɛ nin na i y'a faamu n b'a faga cogo di i y'o i y'a temps sɔrɔ k'o hakilina o hakilina bɛɛ ta ɛ n'o dun fana bɔra yen déportation trans ɛ transfert ɛ transfert illégaux ou détention illégale o bɛɛ ma kɛ n'an ye enlèvement ko fɔ sisan e bɛ se ka mɔgɔ enlever k'a sɔrɔ i ni juge tɛ ɲɔgɔn kalama cogo di olu de tɛ nin kow kɔnɔ wa a fɔlen bɛ olu de ma u ka loi d'entente article naaninan kɔnɔ ko ninnu ye imprescriptible ye ko ninnu tɛ se ka bɔ yen
donc hali ni yafa bɛ kɛ o tɛ o tɛ o tɛ bin ka bɔ yen. n ko u ko loi d'entente nationale u bɛ trois in de fɔ i n'a fɔ sɛmɔri y'a kɛ cogo min na sisan a bɛ to a bɛ bama trois in kan ale ma quatre fɔ ne de nana ni quatre ye ɛ quatre b'u bali quatre bɛ ninnu bali ni ni yɛrɛ ninnu ka u ka baara min kɛ. e bɛ se k'a fɔ béret rouge ni béret vert tura ɲɔgɔn na i bɛ se k'a fɔ k'o ye o tɛ conflit armé de ye wa conflit armé tɛ wa ni fagali kɛra o kɔnɔ ka taa eh, eh, eh, détention illégale k'o kɔnɔ o ye o ye o ye crime de guerre de ye o loi d'entente nationale tɛ se ka se ale ma cogo si la wa a bɛ an ka sariya kɔnɔ cogo min na tan nin bɛ CPI fana sariyaw kɔnɔ o cogo kelen na tan. ni Mali y'i ban ma ni a bɛ CPI sɛbɛ la u bɛ se ka nin mɔgɔ kelen nin ta a bɛ t'u juger ee cogo di an ma bɛn a ka kɔnɔna na ka ban ɛ ka bɛn kɔnɔna la jumɛn na parce que CPI yɛrɛ sigilen bɛ o de kama o e y'i losu la sa wo bɛ ko sariya la wo bɛ ko loi d'entente nationale wo b'a la a wo de filɛ nin ye n'o tɛ fɛngɛ a définition bɛ yɔrɔ min na crime a fɔlen bɛ k'a fɔ ko les crimes contre l'humanité contre l'humanité fɛn saba de don crime contre l'humanité yɛrɛ ani génocide crime contre l'humanité o ye sɔrɔdasiw kɛlen ka taa baga civil ma k'u faga ten génocide kɔrɔ ye siya dɔ ou bien siya dɔ sisan mɔgɔ ka na taa faga k'olu si latunu crime de guerre n y'a f'i ɲɛna o ye nin wale nin wale ninnu de fo ka taa se bi saba ni duuru ɲɔgɔn ma e an ka sariya sariya code pénal kɔnɔ article 32 b'a fɔ ko nin crime saba ninnu ko ce sont des crimes imprescriptibles i n'a fɔ a fɔlen bɛ article 4 kɔnɔ cogo min na loi d'entente nationale kɔnɔ
aa juge dun ko k'u ka taa so dɛ. ɔ ni juge ko k'u ka taa so. nin filɛ nin ye sɛbɛnw bɛ yan bɛɛ ɲɛ b'a la. bɛɛ ɲɛ b'a la bɛɛ bɛ se ka don ka taa kalan. ayiwa an y'o faamuya. Papis. ɛɛ Yɔrɔ ye kuma dɔ fɔ. eh, loi d'entente nationale in deputew de y'a vote maintenant a ko kuma kadiri kɔnɔ wari min dira anw ma so min dira anw ma jamanadenw de ta don mhm. parce que u ka impôt ni fɛnw de don o ye tiɲɛ ye mais mɔgɔ minnu y'a vote o n'o ye depute ye o jɔnni ye deputew bila bulon kɔnɔ o jamanaden kelenw bon ni deputew ye loi vote o kadiri kɔnɔna la o b'a yira k'a fɔ o jamanadenw de y'a vote dɛ parce que olu ye deputew ta k'u sigi yen donc o b'a yira k'a fɔ jamanadenw yɛrɛ fana jɛra n'a ye parce que olu ka mɔgɔ minnu taara bulonba kɔnɔ dɛ olu ye loi d'entente vote k'a bila bon n'a votera baara nana kɛ n'a ye ka anw don o kadiri kɔnɔna la Kasim victime bɛ mun ko la maintenant fɛn min ye ɛɛ ɛɛ a ka a ka a ka kuma filanan ye ɛɛ ne hakili yɛrɛ tora a la kosɛbɛ c'est à dire que kolo déterminer kolo ni ni karisa kolo ye nin ye ni karisa kolo ye nin ye maintenant ɛɛ jugement in jugement de bɛ se k'o kɛ bɛɛ tun y'o demandé mais ko kun fɔlɔ kun kɛra o n'o tun ye FBI ta ye ka kolow sɛgɛsɛgɛ jaabi dɔw kun bɔr'o la mais mun ye o bila kɛrɛfɛ parce que a fɔra ko an ka jamana eh, constitution ye kuma dɔ fɔ quand même kɛ n'o ye n'o ye ka serment prêter ko donc ko ka taa segin a kan tuguni tɛ saden maintenant o wagati yan'o ka kɛ mhm. politisiyɛn dɔw kun bɔra minnu kun bɛ Aya fɛ k'a fɔ ko mɔgɔninfinkolo yɛrɛ tɛ sokolo falikolo o bɛɛ kun fɔra o Aya ka avocat dɔw yɛrɛ sɔrɔla k'a fɔ k'u bɛ taa sokolo ta k'o don kolo nin fɔra ko n yɛrɛ ye kolo ye wa a n'a ka bamanankan girinmaba in donc o kadiri kɔnɔ a y'a yira a la k'a fɔ n'a y'a sɔrɔ FBI fana ye test min kɛ n'o ye nkalon ye FBI tɛ FBI tɛ fɛn deni ye o ɔ an fana taara an ka plainte fana don k'o ɲɛɲini olu f- olu fana fɛ olu fana ye kolo min fana bɔ k'a fɔ k'o y'an ka mɔgɔw kolo ye k'o ye ka tila k'u sokolo ye. sotɔgɔw fɔ FBI fana b'o fɔ eh, u y'an ka mɔgɔw kolo bɔ yɔrɔ min na yɔrɔ min na, o ouais. donc o kuma min fɔra tagalen ɲɛfɛ u y'o bila politisiyɛn minnu tun bɛ Aya nɔfɛ olu y'o kuma bila a ka avocat min tun b'a ka bamanankan girinmaba in fɔ o fana ye kuma in bila yen parce que u y'a dɔn k'a fɔ ko dɔ bɛ yen donc an bolo donc an bolo donc nin ko in bɛ cogo min na Kasim kiri kun yera ka ban o. ayiwa o faamuna.